Good afternoon, sir. Uh, good afternoon. Yes, sir biko, ka m malụ onye m kene. Oh, it was an old Yorker. Nwanne Pata na Dubai. Okay, sir. Sir biko achọrọ ka ị gwa anyị ife na-eme ebe a n'ụbọchị nke taa. Mm, ihe emekwa na anyị nọ n'Ikem Nando na nke ọ dị na mmiri eje ọgụ ebe a na-alụ ọrụ ịghọta hmm. m na-alụrụ nwanne m nwoke ọrụ webata ya na Dubai ọ mụwa aka mma na Naịjirịa hmm, na-agọdoli ya awele na chi ya na ife na-ejeli ya ozi n'obodo Dubai hmm, so abịa n'ụbọchị tata kwatuolu chi ya efi na ebule efi naanị

and eh, a sịkwa ha meri na-aga a na-emekwere ha na-agbago anyị adịghị egbu mmadụ anyị adịghị agwọ ọgwụ ego ọ ọdịnala dị be anyị na chukwu oke abịama ka anyị na-akpọku wee na-alụ ọlụ anyị na-alụ oh. anyị adịghị akpọ ajọ mmụọ anyị na-akpọ mmụọ dị be anyị ọ dị na mmiri eje ọgụ mmụọ dị na Nando na-ejeri ndị Nando ozi ịghọta so otu ahụ ka o si wee mee Okay. so kee ka obi si adị gị na ife a unu mere taa Ee, obi dịkwa m ụtọ o. maka ọ bụrọ ọ bụrọ na ọ taa ka e bido mana ọ taa ka a gbaa n'ilu N'ilu screen. akwụkwọ. Ehe. so ọ na nwata ka e bido mana ezo wee meluo onye elebe anụba melu unu ji wee fụ ilu m wee na-ajụ m kedu ka o si je obi dị m ụtọ nnọọ na ihe a na-ayọkwa bụ ka project o ji n'aka ka ọ ga- ka ọ gazie ọ gago ise ebe niile ọ chọ ịlụ ụlọ ka ọ lụọ ka ọ gaala ya ise ọ na-abakwala ya ọ na-abalụ m nwa bụ nwanne ya nwoke ise Ọ ekpere m na onwe m bido from day one ise wee kpebeli ya na eji m obi m alụli ọrụ na ọ nwa- ọ nwanne m nwoke ka ọ bụrụ nna m nwere anya ịghọta n'agbanyeghị na ọ nọrọ obodo mụ na ya anọkọbeghịkwa mana ọbara m bụ ọbara m ihe ọbụla m meeri ya na-agaziri ya ọ na-agazikwuru ya mere o ji ezili ozi m bịa wee na-eme ihe m na-eme ọ bụ na ọ dị agaziri ya m mara abịa elekwa esi eme ebe a elekwa ka esi eme ya n'Ọka be anyị na n'ezie bụ na owuwe anyị ejegokwu settle owuwe owuwe Ọka owuwe Ụmụọgbụ Mm. anyị bịakwa na Nando na-emekwa nke dị na Nando ịghọta ya Ee, ọ ka o si wee bịa mgbe ndarịrị na-enugo nsogbu ahụ. ihe ọbụla bụ echiche obi gị i were eme ife ọ ya aga ọ Ise, bụ maka project a lụcha gị ya ise. ịghọtago onye Nando ka m bụ wee na-eme gị video a mana ọ bụ maka project a sị a na-alụcha gị ya nọọ nye akwadowa ka ọ nata December bịa melu boys ife ngwa njisi gị nwoke ọma so gwakwa anyị afa gị before pechizie Aha m wee chụza na oyi ọka nwanne pata ya na Dubai odogwu nwoke mana ya na-etukwe m echi ituo m zimbola ei odogwu zimbola mana aka ya ala etuwe aba na ọka bụ ọkụ ya mara eziokwu ebe onye ọsọ lukwala onye ije elukwa ndị a